n'ala Igbo and they judge him in Abuja. They transfer him to Sokoto prison. Is very very ihe a bụ aka ka ewoyiri onye Igbo ọbụla n'anya. Now let us go towards the people that contributed the the the the things that Mazi Nnamdi Kanu is facing today. But before we go into it,

they told you people oh maazị simon ekpa have become the problem christian i see you okorie maazị simon ekpa have become the problem he is obstructing them in what they are doing this and that that he is not doing anything they that are doing something maazị simon ekpa don't want them to do anything you will think that these very people we are doing something or you say tigon i have told you people na asị ighebe asị o nwere ebe asị na-eru onwe bus stop arụ gbaa afọ ọ ghọrọ omenala our own people ji aka ha eme gịnị eme onwe ha hit the like button and share this very program please to many, share this very program to many platforms our people ji aka ha eme onwe ha anyị nwa ji aka anyị eme ihe na-eme anyị they were crucifying Mazi Simon Ekpa. At this point in time, when Mazi Simon Ekpa was here, Nigerian media was running propaganda. Oh, Mazi Simon Ekpa is a wicked one. Mazi Nnamdi Kanu is uh, evil. I mean, Mazi Simon Ekpa is a wicked one. Mazi Nnamdi Kanu is good. He is good. they kept him in detention telling you that he is good i was telling you na ha nwa ya nwa akpara aka kpata maazị simon ekpa e jidete ha atụọ maazị nnamdị kanụ nga the reason why i ji ahụ ha ha na-ada ngụ everything bụ because maazị simon ekpa aka akpatabeghị ya aka ọ kpatagokwe maazị simon ekpa ụnyaahụ arọshizie ma tụọ maazị Nnamdị Kanụ nga buruzie na-ebula ya Sokoto ndị Igbo ihere mee ụnụ tomorrow a sị ụnụ echi na terrorist wipụrụ gburu ya marakwa na terrorist abata n'Imo steeti all of you that calls yourself a billionaire ị na-eme business ọ business ka ị na-eme ị ya anọ n'ọsọ maka Chineke kere mụ na gị you will be on the run because those people will not even spare you so ebe a ga-eri Dick ka a na-aga iri Tom ka a na-aga iri Harry who will you run to them kedu onye ị ya agbagakwu who will you say that this is my own person ihe m na-ekwu okwu ndị Igbo niile we supposed to be like ukwu azịza a bịara n'ala Igbo kụrụ ndị be anyị akpọ ha ndị Rivers akpọ ha ndị eh, Delta akpọ ha ndị ihe a that is the reason why m ji ekele Ned Nwoko for rubbishing that thing a kpọrọ Delta Igbo o destroy ya ya Sị unu na o nweghị sị unu na o nweghị something like Delta Igbo that this is what happened but other of our people anyị ji aka eme onwe anyị anyị ji aka anyị eme onwe anyị ihe na-eme anyị ihe na-eme anyị shi anyị n'aka sabo ọ nọ anyị n'ọbara now lee Uwazuruike Uwazuruike amịkpuona he have turned a good man Uwazuruike kwugidere okwu sị na ya ya emecha maazị Nnamdi Kanu ihe gwa ya na onye buru ya ụzọ shibe ite na-ebu ya ụzọ enwe mkpọmkpọ eku na mkpọmkpọ ọkụ na ọ ka na-ekwu okwu na a nyụrụ ya mmamịrị na nke a ya eme ya ya akarị nke aha na ya ya agwa ya na ya kụchara ya ihe kpụọ ya n'ala Not too long e jide Maazị Nnamdi Kanu. Uwazuruike bụ onye na-apụta asị ụnụ na Maazị Nnamdi Kanu bụ a terrorist, an international terrorist. We will not forget. We will not forget. Kedu ebe Uwazuruike nọ? Ọkwa Uwazuruike asị ụnụ na Maazị Nnamdi Kanu na-edisturb Biafra ọ na-enweta. Elee Biafra elee Uwazuruike. Elee Biafra, elee Uwazuruike. I am here to let you people know that most of the people unu ma bụ sabo ka ha nọ sabo na-eri ha ka ha ji eri nri sabo adịghị bụ akagbu onye ịtọ ire nwanne unu tọrọ na wia wuli obi Ken elee nwanne gị Ken elee nwanne gị ụmụ sabo ụmụ sabo ekwensu bụrụ ọnụ ụmụ sabo ekwensu bụrụ ọnụ they sold their own kins their own blood their own people just for penny just for o- onye rụkọlata onye rụkọlata ka ezi ihe a na-akpọ canopy ya na-aga ụla one thing m na-ekwu okwu ya bụ igbo race ha na ọsị gị o ala igbo ala igbo na-agba gharaghara ọ simon ọ simon all of them were saying that maazị simon ekpa is a terrorist i told you that all these very people saying that Mazi Simon Ekpa is a terrorist, Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ ihe a, they never loved Mazi Nnamdi Kanu. but they will hide their feelings ọkwa ha sị na isi it is not possible no ma ha eme ihe a na o nwere ihe a ya eme how many days have gone even your DOS you no longer see them ha amịana because there is nothing all of them bụ for nigerian government maazị nnamdị kanu ebula na sokoto kedu ndị bara underground oh we are underground working they went fly eh, all the way to Finland to bear witness against their son, Mazi Simon Ekpa, to bear false witness. Kanunta Kanu unu na-ele ebe a na ụmụnna ya eh, celebrated that na Mazi Simon Ekpa agaana nga. They said, oh, it's very good for him. because of Maazị Simon Ekpa they could not prosecute Maazị Nnamdi Kanu ihe a pịara Maazị Nnamdi Kanu ọkwa life imprisonment mana ọ bụrụ na ha kwanyere Maazị Simon Ekpa ọkụ n'ukwu akwado ya nwanne anyị ị na-emeta ọfụma they will release Maazị Nnamdi Kanu all along they have been delaying saying oh let us release him maka ebe ha na-agbado aka wee na-ekwu ọ bụ release maazị Nnamdi Kanu ka ihe na-eme wee kwụsị Naijiria ma the type of ndị ihe a ha na-ele ụzọ dị ya release maazị Nnamdi Kanu ha agbado akpa ebe ahụ but since ha sabotajiri maazị Nnamdi Kanu I mean maazị Simon Ekpa bupụta ya bupụta ya egbuo ka m gwakwa ụnụ nke na-eme maazị simon ekpa naijiria na-aga secret in order to bring him back to nigeria ka anyị nọrọkwa ebe a ịma ana m ha ekwu ya maka nke mbụ m na-ekwu okwu unu nọrọ ebe a na-ele mkpo ndị na-eso the sabo two sabo ngozi orabueze oge nkere is nigerian government agent o nweghị ihe na-esere mmadụ na abụọ they are working for nigeria doubt me at your own peril iche na ụmụ nonsense ụnụ na-akọ ebe a ụnụ kọba kọcha anọ m ebe a ihe na-ebe ya na-ebe because you had to learn at least anọ m ebe a na those people I will not watch your video I will not watch at the end of the day amaghịzi m ihe na-eme ha ha na end up ị watch my video at least ha na-agwabu m I will not watch your video because you are against Oge Nkere you are against Ngozi Orabueze if you see Sabo won't you know Sabo Sabo bịara ahịa but mụnwa bụ nwa Ashigburobi anọ m ebe a ana m agba 5 and 6 anọ m ebe a na-ele ha I am Onyebuchi nwa Ashigburobi I am here monitoring everything just like a monitoring spirit the kingdom of God suffered violence and only the violence one take it by force hit the like button and share. Now, Mazi Nnamdi Kanu will be taken to Sokoto prison. All these very people that were making noise, Chinasa Nworu ebe ka ọ nọ, Chika Edoziem ebe ka ọ nọ, ọkwa ha gwara unu na o nwere ihe a na-eme. ha gwara unu na o nwere ihe a na-eme ha eburu aha na CRC onye gwara gị na m na-arụkọ with CRC

Who told you that I'm working with CRC? You will, you will end up being confused. Ị hụrụ that confusion unu butere n'ala Igbo, that confusion unu butere in Biafra struggle, unu ya-anọ na-awụ ndagharị ka ndị e buoro batrị ha. The Biafra struggle We came on the Biafra struggle to actualize Biafra mana unu jidere Biafra struggle maa ya ihu n'ala. Jide Biafra struggle fọọ ya nshi. Jide Biafra struggle maa ya unyi. At the end of the day, Ken elee nwanne gị amaghị m ị na-ajụ m abụ m onye nche nwanne now ụwazuruike all the propaganda ụwazuruike bugidere bugide propaganda maazị nnamdị kanụ asịkwa ya nke a maazị nnamdị kanụ asịghị nke a maazị nnamdị kanụ asịkwa ya nke a maazị nnamdị kanụ asịghị nke a ebugide ụmụ propaganda a bụcha ya. at the end of the day where is ụwazuruike today ọ nọzi ghọrọ onye ọma na-agwazi unu ee this and that Ama m ọ ka ekwube okwu. He said na ya ọ ya emegide Maazị Nnamdi Kanu ihe mechaa ihe ya agaa nga. Is Maazị Nnamdi Kanu not in nga e? Ọ ya apụtakwa bupụta another one. Unu jekwe support ọ ya na maka I see our people brain ha anaghị arụ ọrụ. Ọ ya apụta bupụta another one. Unu ya eje sị ya ewu you are saying the truth because most of you are confused. You don't know what is happening to you, and you will not know what is happening to you. Maazị Simon Ekpa ọ bụrụ na ọ nọ now

ha edewegokwe nke ha na maka ha ma na very soon you will forget e sendigo nke nke ọnụ jablata nke gara uh, china sị gị na ya jere importation ya sị oh let us leave that uh, the maazị nnamdị kanu's uh, sentence is uh, distraction chineke kpọọ ya ọkụ i understand mgbe ọbụla e nwere ihe a ọ ya amapụta ka ewu buru brain ndị mmadụ buga ha another place because the, many of you don't know the type of game a na-agba on social media ọ sị oh na maazị Nnamdi Kanu's this is a distraction na o nwere issue e ji n'aka nke a na ibi ya maazị Nnamdi Kanu is never a distraction to us because we cherish him we love him he is our number one

unu na-aga unu na-agba udu ahịrị ee ọ abụ m nke a bụrụ nke ọzọ this guy a na-akpọ kedu aha ya Cuba- Cubana chief priest he went and knelt down to uh, what are they uh, Shettima Shettima is the creat the creator of Boko Haram Shettima was part of those who created Boko Haram Shettima anyị nụrụ voice Shettima ebe ọ na-ekwu how to impoverish the Igbos and make sure that they suffer in that voice we understand the plan ha ji wee bịa how ndị Igbo ya eshi ata ahụhụ he went and knelt down with uh, for him Then why can't they support their own brother? Give them all what he need in order to actualize the freedom. A hụgokwere anya that we almost get there. Ha buru propaganda tụọ. Oh, these very people are terrorists. Oh. They are terrorists. The woman nke the woman nke nke highway nke akwụna highway a ọkpa na-adịghị complete. E sendere. Deceive ndị deceivuru. They were there all of the people nọ na social media achụ ego they were there telling you eh, the men on the ground are terrorists eh, they are terrorists they are this and they are that now what is happening ọ fọrọ obere ndị fulani ya ebido ọrụ this year mụ na gị ya ahụ ya n'ala igbo ha ya ebido ọrụ ọsọ gbara ihu ya agba azụ you go run I am telling you you will run n'ala Igbo be nna anyị a, ọsọ ya aba mụ na gị ọkpa maka it doesn't mean na ọ bụrụ na i helpụcha ha to sabotage your own people na ọsọ abido na a ya aspare gị a ya asị o na onye a helpụrụ no they don't do it like that mgbe ọbụla i helpụchara ha they have used you and they are dumping you you will live to regret what you have done the cause how you have betrayed your generation ị nọdụ ihe ya na-agba gị n'isi bụ onye fulani na-achị ehi

where are those people sharing voice on every whatsapp o maazị simon ekpa olayechie nwude maazị simon ekpa ata ya na maazị simon ekpa is this o na ọ ya nwa mere maazị nnamdị kanụ ji ga-enwetebe justice i was here telling you na ngwa ngwa ngwa ha megidere that these very people never love maazị nnamdị kanụ ngwa ngwa emegidere betray maazị Simon Ekpa ịnụ na maazị Nnamdi Kanu ya aga nga a sentence etu igbu ya I told you kedu ihe chief judge gwara gị na sentence maazị Nnamdi Kanu kara ịbụ hanging not to kpai but na ya na-eme extend mercy to life imprisonment kedu mercy nọ there What is mercy? Keeping somebody for life ọ nọrọ ebe ahụ nwụọ and kpaiing the person immediately which one is better kedu mercy nọ there i'm letting you people to know most of our people will never repent especially ndị a na-eso chere ka m chejigo n'ihe a most of our people will never repent especially ndị a na-eso ndị nke asị gị na we are government now now now oh anyị na-ese foto with ndị ọcha anyị nwa they will never repent there is sabo in their blood and i will always tell all of you

ọ bụ cho cho cho Elohim have determined that this very freedom will come and it will come ọ ya abịa and ọ bịago there is no two ways about it but I want you people to know na Kanunta Kanu Uchechi was a complete Nigerian government agent. All the things ha na-akọrọ gị oh na maazị Simon Ekpa is this na o mere ihe a mee nke a mee nke ọzọ ị nụrụ ihe a gụrụ mgbe a na-agụ ya do you now know that na the reason why ha ji ga sentence maazị Nnamdi Kanu bụ because there was maazị Simon Ekpa na a na-eme ha overwhelm with gorilla they said it gorilla tactics and they have brought Ngozi Orabueze them oge nkere them are you still seeing gorilla to you today you are not seeing them ma onye nke sị gị oh we are the one paying men on the ground jụọ esi ya men on the ground ị na-akwụ ụgwọ where is the work you are not seeing anything because they have completely emasculated the people on the ground Ngozi Orabueze came on social media gwa ụnụ na ha bụ a terrorist all boys down to Maazị Nnamdi Kanu they want to weaken e nwee ike eme attack a strike a ị ma the reason why o ji wee tetụ aka na um, since eji Maazị Simon Ekpa bụ because of those men

o nwebe onye revoturu ụmụ eriri eri satọde a ga-akọrọ ụnụ o oh, Nigerian government will not do it maka mbọsị eji akọrọ ụnụ ụdị akụkọ ndị ebuoro batrị ha zuzuru kwenu ga-anọ satọde satọde ya eru ihe ezuzu aga nwa bingo nwere uche ihe a ga-ecreatere gị government na on social media one year no the legitimization of the terrorist. E mee a sị unu, oh, we have commander Caterpillar. I have told you people. Kedu ka the people gbara gị egbe ya-eshi awa gị mgbọ? Kedu ka ndị sị gị na ha na unu na-achọ Biafra chọgbuo na onwe unu na Biafra ya-eshi abịazi ịsị unu na ha na-enwetara unu Biafra? A na-enyekwa gị good voice eji eri gị mugu. all those threatening voice ha na-enyebu gị have disappeared that chọọnụ biafra chọgbuonụ onwe ụnụ na e nweta ụnụ na a ya-egbu ụnụ a ya-atọ ụnụ that is the type of voice ha na-edobebu mana now all of them have disappeared that voice have disappeared they are no longer giving it because they want to pretend as if they are part of you in order to rie gị mugu ọ bụrụ na ị foloro the turnout of events ị ya-ama mgbe ọ- ọ- ik- ọkpọ ntụ n'Uruagu ka ha ji wee mapụta nwa nwaanyị ogiri na nnewi the people going "Ah, ahụrụ m ihe a na Sahara report na asụsụ chọba m na ọ mụnwa bụ ihe a ndị niile e gburu na eh, biafra onwe na onwe na onye i gbuchara biafra kwenchie ọ ị ka na-egbu onye onye a na-apụta ị ka na-egbu onye onye a na-apụta biafra will come you cannot quench it biafra will come you are dealing with the spirit of biafra and it will come mgbe e buchara maazị Nnamdi Kanu ọkpọ ntụ n'Uruagu ha mapụtara we are gatekeepers we are gatekeepers anyịnwa bịara ịbịa bịa pro- anyịnwa bịara ịprotect maazị Nnamdi Kanu legacy maazị Simon Ekpa is a terrorist he don't want to obey he don't want to he is sabotaging maazị Nnamdi Kanu we are here to ki- uh, at the end of the day ka ihe mere the people who are telling you that they are protecting Mazi Nnamdi Kanu and protecting the structure they were the ones to go on social media and begin to insult that person begin to insult Mazi Nnamdi Kanu calling him all manner of name the same thing happened mgbe e jidere Mazi Simon Ekpa o nwere ndị nke pụta kwuru sị gị oh we are the we are the love ones of Maazị Simon Ekpa everybody knows that I call him my boss a na-akọrọ gị ma nke nke na-achụgharị nwunye pastọ nke gara aga kuchie nwunye mmadụ somebody that took somebody's wife away nke a na-akpọ Akparawa na-eso Oge Nkere ha na-achọgharị ndị ọcha ha na ha na-ese picture in order to deceive you keep on being here and following them fag ha bingos ị na-eso ngozi na-eso oge nkere and the crc ha niile bụ the same ndị ọnya akpa eli ozu ask them how far ndị crc ọ kwa ha na-ana ego kedu the men ha ji ha ji arụ ọrụ nobody o nweghị single person ha ji arụ ọrụ ndị be oge nkere na-ana ego kedu the men ha ji arụ ọrụ we are the ones uh, giving men on the ground ego anyị ọ pụtara ịbịa ebi ebe a ịbịa abịa na-eme o nwe ihe a na-arụ ndị be ngozi ọrabụeze sị gị ee eh, we are government now now now whose side kedu ihe a megoro fulani abatago maazị nnamdị kanu ebuda na sokoto sokoto ihe ebudara ya one of the things anyị kwuru mgbe e jidere maazị nnamdị kanu is to keep on pressure for them to release him kedu ebe the pressure nọ today ihu na azụ sabo ụka nkụ ihu na azụ sabo ụka nkụ children of perdition ụmụ ekwensu bụrụ ọnụ nọrọ n'ihu nọ n'azụ na na-ajụ gị sị gị ihe ọ ya eme mmadụ ole ọ mara ihe

welcome address ha ya eji ana gị ego na satọde ha ya ebidogonu wee sị the nigerian government kidnapping of maazị sin nnamdị kanu taking him to this is very very condemnable we are going to do something about it ọ ka i wee tụọ ego after all before ị napụta customer ego ị ya agba ya ọgwụ before ị napụta customer ego ị ya agba ya ọgwụ ihe a bụ ọgwụ a ya agba ụnụ in order to ịtụ ego na-ajụ ụnụ how far

mgbe aha ka m mara onye ka ị ya akpọ ibere akwa ọ ngozi ka ị ya ebegara onye nigerian government tiri o wepụtara unu public account wee gwa unu unu je tiwe ego there number one ihe e ji wee make it public bụ ka e wee nwee evidence a ya provide in court ma oge ruo ka ị hapụ ịsị o oh, you did not know they will tell you that but

Get protective measure in your own village and town, our bushes have been taken. Tell anybody doing adoration na ala Biafra, ya prepare ebe ọ na-eme adoration, ya getie people to protect because agwọ nọ n'akịrịka. You are doing any night vigil in Biafra land, protect that place, agwọ nọ n'akịrịka, a ya asụ ndị be anyị akwụ and anyị ya agwụ. anyị ya agwụ n'ọgbọ a because we we are backstabbers of our own people nwanne gị na-emeta ọfụma instead of ịgbakwuru nwanne gị a you feel too big ọ mụnwa ị makwa onye m bụ ọ mụnwa ya agbakwuru ya mba nwanne m a tosiri ịbịa m wee bie ya aka n'isi gwa ya nke a everybody na-azọ right as if na azọba right a you are in the place to ịzọ right ọ chi na-eme eze onye chi mere eze enwere na anya ntaji chukwu mere maazị nnamdị kanu eze and we took him chineke mere maazị simon ekpa eze ndị niile tajiri ya anya gwara gị na ha na-eme nke a na-eme nke ọzọ ask them where are they agwọ anọdịgo n'akịrịka onye ọbụla na ọsọ